n balima silamɛw n balima maliyɛnw aw bɛɛ ni sɔgɔma an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ala ka mali diya ala ka mali lafiya mali bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka kan ka duwawuba kɛ pour que an bɛ dingɛ min na an bɛ se ka bɔ cogo min mais an bɛ dingɛ min na an tɛ se ka bɔ hali ala yɛrɛ t'an dɛmɛ ka bɔ ka sɔrɔ n'an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ n'an yɛrɛ ma d'an yɛrɛ la ka hɔrɔnya sira ta ka sɔn fɛn kelen ma hɔrɔnya ou saya i b'a dɔn silamɛya kɔni nana ka hɔrɔnya sɔrɔ yen ka sɔn hɔrɔnya ma ou an ka sa an mɔkɛw k'an bɔ jɔnya la ka mali dilan k'a d'an ma an yɛrɛ fana ka tila ka juru kɛ an kan na k'an yɛrɛ kɛ jɔn ye ah non non saya kɔni ka fisa malo ye non hɔrɔn hɔrɔnden ɲɛnaman si mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye hɔrɔn dɔn de i tɛ sɔn o ma non non non mais maliko bɛ yɔrɔ dɔ de la bi bi in na je sais pas n t'a dɔn mɔgɔw hakili sugu min b'u la mais hakili wɛrɛ tɛ ibk jahanamaden dennankolo musokolonden a nana ka fɛn min don maliyɛndenw kun na o ye fugariya de a ye min don maliyɛndenw kun na a yɛrɛ ka kɛwale a y'olu don maliyɛndenw kun na fugariya kalontigɛ jɛnɛya sonyɛni nanbara ani jigilatigɛ ibk yɛrɛ ka kɛwale ye nin de ye a ye nin de don maliyɛndenw kun na parce que hɔrɔn n'i c'est-à-dire n'i ye hɔrɔn ye i mana sɔrɔ furu kɔnɔ i sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i sɔrɔla furu de kɔnɔ du ɲɛnaman kɔnɔ ibk bɛ ka wale minnu kɛ mɔgɔ si tɛ sɔn a ma n'a sɔrɔ mɔgɔ min n'i sɔrɔla furu de kɔnɔ bɛ duba kɔnɔ duba tɛ ko n ka so bɛ kilomɛtiri ba kelen bɔ o tɛ dɛ duba ye du ye mara bɛ du min kɔnɔ hɔrɔnya bɛ du min kɔnɔ o de ye duba ye mais duba tɛ n ka so bɛ kilomɛtiri ba kelen bɔ o tɛ duba ye ibk tɛ hɔrɔn ye yɛrɛwolo tɛ a ma sɔrɔ furu kɔnɔ duba den tɛ maliyɛn yɛrɛ tɛ ibk kɔni ibk tɛ hɔrɔn ye a nɔfɛ mɔgɔ si tɛ hɔrɔn ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ ibk nɔfɛ bilahi n ye n kali masa rahman na hɔrɔn tɛ halalaw tɛ fo ni minnu t'a dɔn dɛ parce que mɔgɔ caman bɛ yen komi village village la mɔgɔw olu dɔw t'a dɔn t'a dɔn u bɛ vote mɔgɔ min ye minnu bilalen bɛ olu ni ibk ni ɲɔgɔn cɛ olu ye de tɛ halalaw ye parce que olu de bɛ ka mɔgɔw tromper ibk y'a kɛ tan a y'a kɛ tan olu yɛrɛ fana tɛ halalaw ye parce que olu bɛɛ bɛ k'u jɔyɔrɔ de makaran mali ko tɛ u bɛ ka taa an fa n'an baw tromper wula kɔnɔ ibk b'a don tan ibk b'a bɔ tan olu yɛrɛ tɛ halalaw ye parce que an k'a lajɛ n'i taara misi wɛrɛ la i b'a sɔrɔ minnu tɔlɔlen don olu de bɛ ka ɲɔgɔn nɛmu minnu fasalen don olu bɛ ka ɲɔgɔn nɛmu ibk n'a nɔfɛ mɔgɔw n bɛ kelen pe dɔrɔn de fɔ aw ye ni fanga tiɲɛna tiɲɛna a tɛ ɲa min ko de nin walahi ibk gbagbo ta bɛ wusa ni ibk ye parce que n b'a dɔn min bɛ ka na ne ɲa b'a la min bɛ ka na ala k'an kisi a ma sinon ibk kɔni nin san duuru kura ibk t'o kɛ walahi ibk bɛ taa mina wo de kɔnɔ fo tabali jukɔrɔ k'a mina kun kala ma k'a sama k'a labɔ ni ala ka ni ala ni kira ka jɛ ye inshallah ibk tɛ halala ye janfanti don kalontigɛla don ibk tɛ hɔrɔn ye janfanti don nanbaratɔ don kalo kabini ala ka ibk da a ma deli ka tiɲɛ fɔ dulɔminna tɛ tiɲɛ fɔ ɛɛ n kɔni tɛ mali dɔn mais an bɛ faransi yan ɛɛ n ye urd ni cdr ni opposition mɔgɔ bɛɛ y'u ka appel dɔ ye kunun video en direct la ko mardi 18 heures an bɛɛ ka bɔ ka taa ambassade da la bon ne tun sago t'o ye o parce que ka taa dɔrɔn ka taa sit-in kɛ ka segin o tun tɛ ne sago ye c'est-à-dire an bɛ taa ambassade ni consulat bɛɛ de minɛ k'an jɔ n'a ye kaki fo deuxième tour ka tɛmɛ et puis an b'o minɛ fɔlɔ baara yɛrɛ tɛ kɛ fɔlɔ fo nin fɔlɔ min yɛrɛ kɛra fɔlɔ o ka jɛya deuxième tour ko kuma yɛrɛ u k'o bila yɛrɛ fɔlɔ nin fɔlɔ min kɛra dɛ o de ka jɛya u ɲamɔgɔdenw musokolondenw ye minnu suɲɛ o ka bila nɔ la fɔlɔ ne hakili la ne miiri la o de tun ye ne miiri ye mais vidéo a y'a partage dɛ ala kama a y'a partage mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ligne na n'i tulo bɛ n kan na a ye vidéo in partage quoi parce que eh, hɔrɔnkɛ n'i ye hɔrɔn ye n'i k'i tɛ sɔn saya ma i bɛ kɛ jɔn ye ayiwa bagi jabate ko ko n'i bɛ sa joona ɲini dɔrɔn k'i k'a ɲini ɲamakala kunda ne ye garankɛ cent pourcent de ye hɔrɔn walahi ne ye maliyɛnden halala de ye 18 heures sini 18 heures ni ala sɔnna a ma an bɛ yen anbasadi da la an bɛ yen minnu bɛ k'u nɛnkun diya n'u bɛ manamana ko fɔ la i ko mandela sise ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ka taa baba kamara ninnu na musokolonden kalabanti dangaden minnu bɛ k'o fɔ k'u k'an sɔrɔ anbasadi da la u bɛ ka kuma minnu fɔ u k'u fɔ yan n ye n kali masa rahman na n'u y'o fɔ yen n'u y'o fɔ yen n'an ma dɔ biri yen ka musoko k'a la i ka tigɛ n na mandela yɛrɛ tɛ hɔrɔn yɛrɛ ye a bɛ f'o ma ko sise walahi bilahi n ye n kali ala la parce que sini 18 heures ni mɔgɔ min y'an ka nin vidéo sɔrɔ a y'a partage fo ka se mandela ma ko sini 18 heures an bɛ ambassade da la a k'a kɛ ala n'a kira kosɔn a k'a k'a ba n'a fa kosɔn n'a y'a fa den de ye ni halala don n'a y'a sɔrɔ maliyɛn don ni yɛrɛwolo don n'a ba m'a sɔrɔ kɔfɛ fewu k'a k'an sɔrɔ anbasadi da la sini 18 heures k'a ka na mali anbasadi da la a bɛ ka kuma minnu fɔ a ka tila k'olu fɔ awa n b'a f'i ye kafiri fana ka fisa ni nafigi ye kafiri ka fisa ni namimɛ ye destiny ye namimɛ de ye kafiri don silamɛ tɛ halala tɛ n kan'a fɔ kafiri yɛrɛ don hasidi namimɛ de don namimɛ yɛrɛ ka fisa n'ale ye destiny ninnu bɛɛ musolankolonden n b'a f'i ye aw bɛ taa sigi de arasa ye kayikaw nɛni da a y'a dɔn ta a y'a bɔ ta aw tɛ kayikaw ye fɛn fɛn bɛ ka kuma si tɛ kayika ye kayika halala si tɛ nin fɔ arasa ko mɔgɔ minnu ye wari minɛ bɛɛ bɛ kule la ko IBK y'a kɛta ye IBK y'a kɛta élection wagati ka tila ka wari minɛ walahi i b'i kɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka n'i ye halala ye ale y'a tɔ to mɔgɔ mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ IBK nin kanpaɲi na i votera IBK ye wari minɛ tɛ dɛ ka vote a ye dɔrɔn i tɛ halala ye o tɛ kayika dɔrɔn ye dɛ arasa ka nin kuma wulibali don ne ye kayika de ye ne bɛ bɔ kayi de ne ye kayika de ye ne bɛ bɔ jɛma jɛma ye kayi de destini bɛ kuma e tɛ maliyɛn ye hali i kuma cogo n t'a dɔn i ye ivoirien de ye i bɛ bɔ guinée guinée équatoriale de wa je sais pas e tɛ halala ye e tɛ maliyɛn den ye i t'i da bɔ mali kuma la i ni mandela si man kan tɛ ka kuma mali ko la mandela e ka jɛnɛya ko kuma warala kɛnɛ kan k'i y'i wulukala foto ta k'a bila musow ma e bɔra k'o kɛ a ma hali mɛɛn malika y'o bila kɛnɛ kan i bɔra ka mun fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ e ye dɔ wɛrɛ de ta ta k'a bila ka taa e bɛ taa dɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ta jumɛn sɔrɔ e yɛrɛ de ta don mɔgɔ si ta tɛ e yɛrɛ ta don e musokolon den e bɛ ka baara minnu kɛ réseaux sociaux sanfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la kunu i ni destini ɲamɔgɔden de tun bɛ lini sanfɛ c'est-à-dire an kun ye facebook sanfɛla bila a bɛ san kelen bɔ an tɛ video kɛ tutu mais ne ko nin y'a da fo ni ne tɛ baara la dɔrɔn n bɛ sanfɛ ni ne tɛ baara la dɔrɔn n bɛ facebook sanfɛ parce que vraiment ko in dama tɛmɛna quoi ko a y'aw ka wariw minɛ aw k'a sɔrɔ aw ju la aw ka mɔgɔw lafiya quoi a y'aw ka wariw minɛ aw ka kodaw dayɛlɛ aw k'a digi a kɔnɔ ye vraiment aw ye mɔgɔw tɔɔrɔ a ye mɔgɔw sɛgɛn quoi c'est-à-dire n t'a dɔn an k'an ka min kɛ maliko la tuguni quoi 2013 aw si ma kanpaɲi kɛ IBK ye aw si kun tɛ IBK fɛ ne ye ala b'a dɔn a kira b'a dɔn 2013 jɛma serikili bɛɛ b'a kalama ne ye kanpaɲi min ne ye liti min kɛ IBK o jeune tɛ sɔrɔ jɛma serikili kɔnɔ min y'a ɲɔgɔn kɛ o tɛ yen mais ne ye hɔrɔn de ye n'an y'i ta k'an dalen de b'i la k'i ye yɛrɛwolo de ye n'an nana sɔrɔ k'i tɛ yɛrɛwolo ye k'i ye ɲamɔgɔden de ye anw de min sera mɔgɔw ma k'a fɔ nin ye hɔrɔn ye an bɛ tila ka s'aw ma anw tun t'a dɔn parce que a ye min yira anw na anw ɲana hɔrɔn don mais n'a kɛra ɲamɔgɔden de ye ko a ba m'a sɔrɔ furu kɔnɔ a ba y'a sɔrɔ yala yala de la an b'o fɔ mɔgɔw ye IBK tɛ halala ye IBK tɛ hɔrɔn ye ni IBK hɔrɔn ye 2013 dɔrɔmɛ kun t'a bolo dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ kun tɛ IBK bolo n tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn ɲɔrɔ ni jɛma serikili mɔgɔ min y'a finance o ye buye de bi bi na ale de bɛ ka buye ka mɔgɔw atake ale de bɛ ka c'est-à-dire aw yɛrɛ ni ala cɛ buye ye min finance IBK la ne b'a dɔn mobili fɛn o fɛn bɔla anw ka yɔrɔ la ne yɛrɛ ne yɛrɛ min filɛ ne a ye wari min di ne yɛrɛ tɛgɛ ma ka essence kɛ mobiliw la ka taa mɔgɔw ta kɛrɛfɛ dugu la ka na vote ala dɔrɔn de b'a da dɔn buye ɲɔrɔ mais ibk kelen don bi bi in na janfan sugu bɛɛ taara k'a ɲɛsin buye ma ka mɔgɔw bila k'u nɛni o ye tigi ye halala ye minnu tun bɛ ibk contre la 2013 a n'olu de b'a la bi o tigi ye hɔrɔn ye o tigi sɔrɔla furu kɔnɔ ne y'a fɔ bi kɔ tɛ n ko ne ɲa bɛ ibk taabolo la cogo min n ko maliyɛn den tɛ parce que mɔgɔ si tɛ sɔn ka fara ka mɔgɔw wele ka na far'i kan k'i fa ka du ci o tɛ yen mɔgɔ si tɛ sɔn ka mɔgɔw wele k'a far'i kan ka n'i ka jamana ci i fa jamana ci o tɛ yen donc ni c'est-à-dire n'i y'a ye i wulila ka i fa kɔli minɛ u ka ɲininkali kɛ kosɛbɛ parce que muso bɛ den caman wolo ka kalon d'a fa la ka kalon d'a cɛ la k'a sɔrɔ a cɛ den tɛ sinon i tɛ se ka den si wolo n'a b'i kɔli ci n'i y'a ye ibk bɛ ka nin kɛ maliyɛnw na ibk i ba ɲininka fɔlɔ est ce qu'i ye maliyɛn ye parce que i ɲɔgɔn ɲamɔgɔdenw de b'i nɔfɛ e ka buba fane ninnu lajɛ buba fane c'est-à-dire mɔgɔw bɛ k'a ba de fɔ mais a fa ye jɔn ye buba fane a fa ye jɔn ye buba fane n'i y'an ka message sɔrɔ bɔ i k'i yɛrɛ expliquer dɔw ko i ye kante de ye dɔw ko i ye fane de c'est-à-dire i jamu in cayara an t'a dɔn i jamu ye min ye an t'a dɔn i jamu ye min ye ben an b'a ɲini eh, opposition mɔgɔw fɛ c'est-à-dire mɔgɔ fana fɛn dɔw bɛ yen an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi aw bɛ ka mɔgɔw dusukasi quoi parce que dusukasi ye jumɛn ye aw yɛrɛ b'a dɔn jama b'aw kɔ mɔgɔw b'aw kɔ cɛ a ye wuli sa mais aw sigilen don aw tɛ ka mouvement foyi kɛ kabini ne résultat bɔra an ma sɔn a ma dɔrɔn aw y'o dɔrɔn de kɛ an yɛrɛ hakili la résultat bɔlen ni sisan cɛ o k'a sɔrɔ bamako bamako ka kalan fo ka se kalaya dan na an minnu bɛ kɔfɛ an bɛ min kɛ an b'a dɔn mais résultat bɔra jusqu'à présent an ma foyi mɛn k'aw ma sɔn résultat ma dɔrɔn aw ma sɔn résultat ma aw ma sɔn résultat ma o tɛ foyi ye o mais fo aw ka fɛn dɔ yira an na hali n'a sɔrɔ aw bɛ ka ko kɛ duguma a ye fɛn dɔ yira anw fana la min bɛ courage don an fana la c'est-à-dire aw bɛ ka siran quoi aw bɛ ka aw kɔfɛ mɔgɔw faga quoi o de dimi bɛ ne la a fo aw ka jɔ aw cɛya jɔyɔrɔ la sinon ibk c'est-à-dire ibk tɛ hɔrɔn ye dɛ n b'o f'aw ye dɛ ibk tɛ hɔrɔn ye bube kɔni hali n'i y'o ba d'a ma a bɛ si n'a ye bube n'i y'a bamuso d'a ma bi a bɛ si n'a ye agarile kɛrɛbɛ tɛ parce que ninnu bɛ fɛn fɛn don jɛnɛya de don i b'a dɔn goyita kɔni anw ni goyita ye conférence caman kɛ carrefour kɔnɔ a kun bɛ min fɔ la ni ne ye goyita lajɛ bi goyita ni ne ye goyita lajɛ bi a kumacogo lajɛ bi ne ne kɔni a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ne yɛrɛ ne yɛrɛ dabaliya banna hadamaden ko la bon i b'a dɔn mɔgɔ man kan tɛ ka kuma dumuniya ninnu kɔni parce que olu ye handicapéw ye kabini k'a ta kabini san kabini duguma fɔ sanfɛ fan si man ɲi senw man ɲi a da man ɲi a ɲɛ man ɲi i y'a faamuya bon ale bɛ k'a dahirimɛ de ɲini mɔgɔ tɛ jigin a fana la mɔgɔ tɛ jigin a la dɔ in kɔni ne t'o tɔgɔ fɔ c'est pas la peine k'o tɔgɔ fɔ parce que mɔgɔw y'o ye ka ban i b'a dɔn ni mɔgɔ kɛra i ko sungurunba kɛcogo bɛɛ b'a k'i la dɔrɔn a banna quoi c'est pas la peine n'o bɔra yen minnu bɛ ameriki kule kule la yen dennin dɔ bɛ kule la yen ko musamakɛ a bɔra ka taa ju feere de la amɛriki ala y'a kɛ a tɛ ka marché mɔgɔw t'a fɛ a y'i fasa fili arasa ko la a ma solution sɔrɔ arasa ka kɛ a fɛ o de y'a bila arasa la bi dani y'a f'i ye ko ni ju feere ma marché komi i ba y'o de ɲɛ yir'i la n'o ma marché i segin ka na mali la c'est tout dani ko kaba de b'i kukɔrɔla la mɔgɔ t'i fɛ kaba de b'i kukɔrɔla la e n'a la cɛ kaba to ɲɛnamaw m'a sɔrɔ kaba bɛ mɔgɔ min na o de b'a sɔrɔ o t'a sɔrɔ o donc umu arasa bɔ i ka vie la n'aw b'aw ka kɛlɛ kɛ arasa bɛɛ a ka mali kɛlɛ la n'aw fana bɛ mali kɛlɛ la a y'aw ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn mais aw si tɛ se ka kuma pour que aw ka ye n'aw ma arasa in de fɔ arasa ba de ka fisa n'aw ba ye mandela filɛ nin ye n'i y'a ye mandela bɛ kule la mandela mɔgɔ ni mandela bɔra bi mandela sise mandela sise mɔgɔw tun b'o de fɔ mais i ba de m'a laban o de b'i ni arasa ni ɲɔgɔn cɛ i b'i ba de ɲininka ko mun ye arasa bilen ye mandela mandela ko in dimi bɛ ne la dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mandela ko in dusukasi min bɛ ne sɔnkun na bi bi na ala n'a kira de b'a dɔn mais ne ye min ɲini a fɛ dɔrɔn a ye n ka vidéo in partager ni mandela y'a sɔrɔ ko a k'a k'a ba kosɔn hali n'a y'a sɔrɔ a ba m'a sɔrɔ furu kɔnɔ ko an bɛ anbasadi da la k'a ka taa yen sini 18 heures ka anw bɛ anbasadi da la k'a ka taa yen sini 18 heures i man kan ka jigin arasa la jigin i ba la parce que ni muso donna furu la e bɛ furu la e bɛ ka t'i yɛrɛ di cɛw ma bɛɛ b'i gosi à gauche à droite i bɛ den dɔ de sɔrɔ bɛɛ b'a gosi à gauche à droite et puis o den fana bɛ taa gauche à droite taayɔrɔ yɛrɛ t'a la a bɛ taa kɔfɛ a bɛ na ɲɛfɛ a bɛ a bɛ taa côté bɛɛ la donc o de kɛra i la mandela mais c'est-à-dire a y'i sɔrɔ k'a to furu yɔrɔ min na a b'a fɔ o de den ye siselakaw mais siselaka t'i ye i yɛrɛ ɲininka e ni desitini bɛɛ destini yɛrɛ fana a b'o b'o kuma a tɛ se ka kuma foyi de fɔ kuma foyi de t'a da n'a ma na arasa in de kan pour que ale fana ka lamɛn fo a ka na arasa kuma in de fɔ ninnu bɛɛ kun bɛ girin na arasa kɔ mais aw tugura cɛ kɔ nata de la poche ko ni fɛnw a ko a ma na poche ko la a nana mali ko de la mais n'aw ye cɛ ye n'a y'a sɔrɔ aw baw y'aw sɔrɔ ka ɲa n'aw ma burun aw baw sen fɛ ala k'a kɛ ala kama a ye fɛn dɔ créer kɛ mɔgɔw ka tugu aw kɔ mais aw tɛ se ka fɛn créer aw tɛ se ka foyi kɛ arasa b'a ta la 23 ou 24 a b'a ka kɛlɛ la a ma changer sira kelen de don aw y'o de ye ka na fara a kan hali bi a b'o de la aw dun bi aw bɛ yan sini aw bɛ yan n'aw ye den ɲɛnamaw ye n'a y'a sɔrɔ aw ma bin ka bɔ aw ba sen furancɛ a taamatɔ a ye taa anbasadi da la sini 18 heures aw invitelen don a ye taa anbasadi da la ban kuma minnu aw bɛ ka kuma min an bɛ kuma minnu fɔ aw ɲɛna ye n'aw ye den ye aw bɛ ka kuma minnu fɔ a y'o fɔ bilayi fɛn bɛɛ lakali faransi yan malikow mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ an musokolondenya nɛgɛ t'an na basi komi an b'i fo fo ameriki i ni seku sago n ka foliba b'aw ye walahi komi aw ye ameriki minɛ ka jɔ n'a ye aw fana k'a kɛ ala kama n'aw ye ne ka nin video sɔrɔ a ye taa anbasadi ta otazi la n b'a fɔ aw ye maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka taa anbasadi ta otazi la fan bɛɛ baara tɛ kɛ ni nin de ma jɛya baara foyi de tɛ kɛ ni nin de ma jɛya ne kɔni hakili la min ka kan ka kɛ o y'o ye mori tanbara ɲabilali na i ka foli belebeleba bɛ yan ne yɛrɛ dɔgɔnin cɛ n bɛ nɛri de kan dɛ kana jigin n na quoi parce que bi kumaw ka farin trop ah ude sogo n ka foli b'i ye dɔgɔ aw kana jigin n na dɛ e mais ude e kɔni mɔgɔ bɛɛ ka kan ka c'est-à-dire bɛɛ ka kan ka fili ne ma mais e de ka kan ka ne dɔn kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ san san mugan ou san tan ni kɔ ne bɛ rpm la e b'a kalama jamu tɛ e b'a kalama ude mais c'est-à-dire ne kun y'a miiri hɔrɔn hɔrɔnko de don mais ne kun t'a miiri ko ɲamɔgɔdenko don ne ne y'a ye ko n donna ko la min ko mɔgɔ min tɛ hɔrɔn ye ni ne bɔra i ka hɔrɔnkolonya karama dɔrɔn ne b'i to yen donc ibk tɛ hɔrɔn ye rpm ne ma bɔ dɛ k'a fɔ ko n bɔra o tɛ dɛ n y'a haramu di ne rpm haramu fɔlɔ hali ne den ni ni donna rpm na ni haramu hali ne den parce que vraiment mo an bɛ yɔrɔ min na bi bi na bilahi ne bɛ yɔrɔ min na bi bi na ne filɛ sigiyɔrɔ min na ne k'a mɛn ko ibk fatura sisan sisan n ye n kale masa la ni n ma saga san ka mɔgɔw inviter k'a kɛ suware ye n bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala kana a kɛ n ye ni ne y'a mɛn ko IBK sara sisan ou bien k'a mɛn k'a ka denbaya bɛɛ n t'a dɔn n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na o IBK n'a nɔfɛ mɔgɔw sadiri ala ka bɔnɛ dɔ jigin u kan sadiri fo ka taa diɲɛ wuli i tɛ se ka bɔ min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka IBK sipɔrite yarabi an b'a ɲini masa fɛ aw bɛ ka maliyɛnw joli min sadiri ala ka bɔnɛ dɔ jigin aw kan aw tɛ se k'aw yɛrɛ bɔ min na aw ye mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ aw ye mɔgɔ mɛ a tɛ f'aw kɔ dɛ min IBK paseli min a tɛ f'aw kɔ gbagbo ta kɛra cogo min na gbagbo nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ bɛ min sisan a dɔw y'u yɛrɛ ɲini mɛ aw ta bɛ juguya n'o ye ko cour constitutionnelle présidente manasa hali nin tɔgɔ in i b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ tɔgɔ ɲɛnama ye nin ye nanbaratɔ tɔgɔ de ye manasa i b'a dɔn nin fɔlen dɔrɔn muso in n'i y'a bɔlen ye ka sigi i ko kɔmɔ n'i y'a bɔlen ye ka sigi i ko tori i b'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛnama tɛ mɛ cour constitutionnelle bɛ bere da la ye parce que an bɛ t'i jɛni fo cour constitutionnelle kɔnɔ yen ni ala sɔnna a ma e k'i ta kɛ dɛ jeudi de ta e k'i ka résultat in bɔ mɔgɔw k'a lamɛn bani i bɛ taa jɛni fo cour constitutionnelle kɔnɔ yen ni ala sɔnna a ma maliyɛn halaladenw minnu bɛ bamako minnu bɛ kayi minnu bɛ sikaso kayisɛnw mɔgɔ kana aw tɔrɔnpe an b'a ɲin'aw fɛ mɔgɔ kan'aw tɔrɔnpe parce que u bɛ ka don ni nin de ye min dimi b'u la bɛɛ y'a ye ɲamɔgɔden in taara kayi don min erezon kelen min y'a kɛ ka bɔ k'a yira IBK la ko IBK an t'i fɛ parce que i tɛ an ka jamanaden dɔ ye IBK i tɛ halala ye an t'i fɛ o ye kayi de ye u bɛ ka solution ɲin'o de la arasi ye min fɔ kayikaw ma vote o u ma vote san nana fo katɔzɛri biro bɛ fɛrɛme dizuitɛri olu ye rezita min bɔ o tɛ kayi rezita ye kayi minnu votera u y'o fana yɛlɛma an ɲɛ b'a la fana sipesimɛni bɛ mɔgɔw bolo k'a kole ɲɔgɔn na ka taa bila urne in kɔnɔ sadiri minnu ye maguyi ninnu ni kalabanciya in kɛ ale bɛ ka kuma olu de kan sinɔn an bɛ kayi an ka mɔgɔw bɛ yen an faw bɛ yen an baw bɛ yen mɔgɔ jumɛn bɛ se ka kayikaw nani ko anw bɛ b'o la mɛ a ma kayikaw nani minnu ko minnu ye ala minɛ a ka sadiri ka wari de minɛ ka taa vote minnu ye ala minɛ ka bourrage d'urne kɛ olu de ye sadiri olu de tɛ halalaw ye et pourtant halalaw tɛ donc u kana aw bila ɲɔgɔn na sinon aw bɛ ka arasa kunbɛn cogo min na arasa yɛrɛ ye kayisɛn ye aw bɛ ka min kɛ arasa ye e ni ala n'a kira cɛ o tigi bɛ t'i jɔ ka ka i bɛ nani mais o tɛ se k'aw tromper n b'a dɔn nin tɛ mɔgɔ si ka plan ye IBK ka mɔgɔw de don u bɛ bɔ ni nin argument ninnu de ye parce que u ye nin de kɛ arasa bɛ ka silamɛw nani arasa bɛ ka silamɛw nani u ma solution sɔrɔ o la sisan u nana ko kayikaw ni turelakaw turelakaw ta ye min ye kabini arasa bɔra k'a fɔ ko karimu de ye burama faga wala u ni argument in de bɛ bɔ k'a ni turelakaw fana bila ɲɔgɔn na pour que ka k'u laɲina karimu ka fagalen kɔ e ni ala n'a kira cɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ karimu ka mɔgɔ faga nkalon da i la ɲɔgɔn tuma an b'u wele mais ani bi a sera ka kuma i taara i ka jɛnɛya kɛ mɔgɔ min bɛ taa kɔnɔ da i terikɛ muso la o fana ma kɛ nkalon ye o donc o la ni turelakaw n'u nana k'a fɔ k'u b'aw tromper nin kuma ninnu ye vraiment n t'a dɔn mali ko yɛrɛ bɛ taa fan min fɛ tuguni quoi ne t'a dɔn quoi mais bɛɛ k'i hakili dayɛlɛ bɛɛ k'i kunkolo dayɛlɛ bɛɛ ka faamuyali kɛ bɛɛ k'i hakili dayɛlɛ i ka faamuyali kɛ IBK ka nin nin fanga in nin ye jahadi dɛ dɛ IBK nin fanga in an b'a ɲini ala fɛ ala ka mali bɔ sinon guerre civile bi sa o kɔni solution t'o la nin deuxième tour in ni nin nanbarala solution tɛ guerre civile la n b'o fɔ aw ye n balimaw an tɛ ala dal'a la an musow bɛ an denw bɛ mais an tɛ ala dal'a la dɛ mais a kɔni aw ni mɔgɔ min ye waa naani waa duuru minɛ ni ni pagaille wulila mali la waa naani waa duuru tɛ se k'i labɔ dɛ n'a y'i labɔ i fa n'i baw bɛ yen i denw bɛ yen a tɛ se k'olu labɔ dɛ donc a y'aw hakili dayɛlɛ a y'aw hakili dayɛlɛ an ka wuli an ka jɔ nin yɔrɔ la n bɛ n ka jogoramɛkɛ fo ibrahim yattassaye walayi c'est-à-dire n tɛ se ka ɲinɛ i kɔ quoi walayi tellement i ka kumaw bɛɛ donna ibrahim dan t'i la ne n y'a fɔ siɲɛ kɛmɛ n bɛ segin a kan walayi n'i tun yɛlɛma n'i tun kɛra IBK ka mɔgɔw de a tun malo a bɛn ne la ko ne jogoramɛ garankɛ de n'i tun kɛra IBK mɔgɔ de ye ne an bɛ nin yɔrɔ min na parce que ne b'a dɔn nata tɛ jogoramɛ la a b'aw kun aw bɛ se ka nata joona wari b'aw kun déjà aw bɛ nata joona i ka nin ma bala ne la n'i tun taara côté dɔ in de fɛ a bɛ bala ne la mais kabini ne ye i bɛ ka kuma cogo min na n ko walahi ça c'est mon fierté parce que ne ye jogoramɛ garankɛ ye nin ye ne ka fierté de ye nin ka di ne ye kojugu donc o la n ka foli belebeleba b'i ye jali fili ne yɛrɛ terikɛ duman ee ala mais fili tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ye cɛ de ye walahi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ i ye cɛ yɛrɛ yɛrɛ de fili mais n b'a fɛ n'i ye n ka video in sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ sini i ka kan ka na eh, ambassade da la i bɛ informer i y'a faamuya n y'i ka video ye o diyara n ye trop ne b'a dɔn mandela tɛ se ka bɔ k'e jaabi walahi ne m'a fɔ kabini a wagati n ko mandela t'i jaabi a tɛ se o u b'u sigi u ju kan yan de manamanakan fɔ la yan faransi yan mais n'a fɔra k'a kalaman filɛ o tɛ se ka bɔ bilen n'i y'a ye ale ale b'o bɔ ale bɛ mali darapo a bɛ taa a ye wari min don mali darapo la a bɛ taa a ka sara bɛɛ don mali darapo de la parce que k'a yira k'a ye maliyɛn a dun tɛ maliyɛn ye a ba y'a sɔrɔ cɛ min ye o tɛ maliyɛn ye dɛ a yɛrɛ tɛ maliyɛn ye a bɛ se ka kɛ a wolola mali la mais c'est pas un maliyɛn mandela sise parce que ni mandela ye maliyɛn joli t'a la quoi donc n'ale ma mali drapeau de d'a kan a tɛ se ka ye mais an b'an y'a invité ambassade da la an y'a invité mandela sise an y'a invité ambassade da la a k'a kɛ ala kosɔn a ka na ambassade da la ni cɛ de don a ka na ambassade da la a bɛ ka kuma minnu fɔ a ka sagi u kan ye n'a sagira ka taa ɔ i b'a sɔrɔ maliyɛnya fana tɛ tiɲɛ anw fɛ donc o de tun b'an fɛ nin yɔrɔ la n bɛ eh, solo tamani n b'i fo ka dani fo ka sukɛri fo n ka foli b'aw bɛɛ ye mali frappe tous les membres n ka foli bɛ bɛɛ ye an kun famana video kɛ ma mais nin y'a daminalen de anw fɛ nin y'a daminalen parce que a sera dumama yɔrɔ de la sisan a sera cɛmina yɔrɔ de la sisan c'est à dire a sera nin di yɔrɔ yɛrɛ de ma sisan an pɛrɛnnen don k'an nin fana di an pɛrɛnnen don k'an nin di maliko la an y'a di kunun k'a di kunasini awa bi fana an pɛrɛnnen don a kan an bɛ IBK nɔfɛ fo ka t'a faga yɔrɔ min IBK an b'a nɔfɛ fo k'a minɛ k'a faga yɔrɔ min n'a ma sa an tɛ sag'a kɔ IBK kɔni IBK kɔni ni ala n'a kira ka jɛ ye n'a ma fanga in dɔn an tɛ sagi fo k'a minɛ k'a k'a k'a wulu kun ci ni ala sɔnna a n'a ka denbaya bɛɛ n'an ma tasuma b'u bɛɛ kan k'u bɛɛ faga i b'a sɔrɔ c'est-à-dire mɔgɔ tɛ mali la a bɛ ka min fɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ de tɛ mali la mais i b'a dɔn o tɛ boli ka na yan u man'u da yan kɔni fo n'an t'u ka siyɔrɔ dɔn n'an t'u ka hotɛli dɔn faransi yan fo n'an t'u ka hotɛliw dɔn dɛ donc o de kun bɛ ne fɛ mais maliyɛnw a k'aw hakili to a la n bɛ mɔgɔ dɔw f'aw ye n bɛ minisiri dɔw f'aw ye jahanamaden don hɔrɔn tɛ a bɛ ka taa a yɛrɛ kɛ jɛma serikili mɔgɔ ye an ka mɔgɔ tɛ dɛ an t'a yela ni kanpaɲi ni kanpaɲi tɛ an t'a ka du dɔn jɛma serikili kɔnɔ a bɛ k'a fɔ k'ale bɛ bɔ jɛma jangunte kɔmini kɔnɔ k'ale ye deboka ye n'o ye cɛma hubert kulubali ye an ka mɔgɔ tɛ dɛ deboka tɛ bi deboka tɛ sini aw bɛ ka namara min kɛ k'o fɔ aw ye maliyɛnw ne yɛrɛ tun b'a milieu la dɛ ibk kanpaɲi n y'o cɛden dɔ ye aw bɛ min kɛ n bɛna n bɛna aw ka plan de fɔ aw ye aw b'a fɔ k'u bɛ bourrage d'urne kɛ u bɛ fɛn kɛ min ka jugu n'o ye dɛ n b'a bila facebook kan mɔgɔw k'a partager parce que n yɛrɛ tun bɛ milieu min na n b'o dɔn kojugu u ka sonyani fanba tɛ bamakɔ kosɛbɛ u ka sonyani fanba bɛ wula kɔnɔnaw de la burusi kɔnɔ ala kama a ye nin yɔrɔ a ye nin yɔrɔ de lamɛn aw ka video in partager nin yɔrɔ la u ka sonyani fanba bɛ burusiw kɔnɔ u bɛ sonyani kɛ cogo di c'est-à-dire komini o komini u bɛ se ka mobili bi saba d'i ma komini o komini k'i ka mɔgɔw doni ka taa n'u ye vote kɛyɔrɔ la dugu min ye kilo saba ye min ye kilo naani min ye kilo tan ye o c'est-à-dire anw de bɛ tile k'u doni ka na n'aw ye u bɛ na cogo di an bɛ t'u doni cogo di wari bɛ d'an ma mobiliw kɔnɔ spécimen votelenw bɛ d'an ma parce que burusi kɔnɔ mɔgɔw tɛ vote kɛ cogo dɔn hali min ka d'u ye u t'a dɔn parce que ni foto yiral'u la u t'a dɔn min ye min ye quoi spécimen votelenw bɛ d'aw ma wari bɛ d'aw ma boissonw bɛ bila mobiliw kɔnɔ aw mana taa dugu o dugu la mobili bɛ sarise mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ bi saba mɔgɔ bi wɔɔrɔ an bɛ tila ka mɔgɔ doni ka na de an mana bɔ dugu kɔnɔ ka se so kɔfɛ dɔrɔn an bɛ mobili jɔ n bɛna kuma de fɔ aw ye n bɛn'u ka sonyɛni cogo de fɔ aw ye n bɛn'u ka sonyɛni kɛ cogo de fɔ aw ye rpm n ye n si bɛɛ kɛ n bɛ rpm de la n b'u ka sonyɛni cogo fɔ aw ye mobili mana jɔ u b'a fɔ bon sisan ayiwa an ye ibk ka mɔgɔw ye awa an b'a fɛ aw ka vote ibk de a ye wari min di k'a d'aw ma fɔlɔ yanni vote ka ban ni vote banna nin hakɛ de ka kan ka di bɛɛ ma aw tulo bɛ n ka kuma la donc vote kɛcogo filɛ a ka ibk filɛ nin de aw b'a da nin de kan mais n'aw tɛ se o la votelen b'an bolo an b'o d'aw ma aw b'o kuru k'o o don aw ka finiw kɔrɔ ou bien aw ka posiw kɔnɔ n'aw donna u bɛ papiye min d'aw ma aw b'o kuru k'o o bila yen an bɛ minnu d'aw ma aw b'o bila urne kɔnɔ burusi kɔnɔ mɔgɔ tɛ waa kelen waa fila dɔn kɛmɛ fila fila dɔrɔn burusi kɔnɔ muso ninnu parce que olu yɛrɛ a caman yɛrɛ de b'a ka najiniw ni fɛnw u yɛrɛ de b'u ka samaraw san i y'a faamuya surtout n'i y'o kɛ kɛmɛ naani ye u b'a fɔ aa an kɔni tɛ cogoda la dɛ aa aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na an kɔni tɛ cogoda la c'est comme ça qu'ils volent o bɛ sonyali kɛ tan de a mobili bɛɛ komini o komini k'u bɛ se ka mobili bi saba bi naani d'i ma k'i ka occuper mɔgɔw la k'u doni hali dugu yɛrɛ kɔnɔ hali vote bɛ kɛ dugu min kɔnɔ u bɛ mobili bila k'aw kana taama ka taa vote kɛ yɔrɔ la mobiliw bɛ n'aw ta kɔrɔ wɛrɛ t'a la dɛ ka sonyɛni kɛ rpm mɔgɔw ka baarada de filɛ nin ye n bɛ na nin kuma fɔ aw ye boisson in u bɛ boisson d'aw bɛɛ ma a ye hɔn boisson na aw ye boisson na aw bɛ kɔntannen sa a ye sisan kɔni an bɛɛ bɛ kɛ kɔdi la dans trente minutes dɔrɔn u b'a bɛɛ hakili yɛlɛma e mɔgɔ min kati jalen dɔ kɛ e t'a la n b'a f'i ye u b'u bila sira la wula kɔnɔ i yɛrɛ bɛ tagama i bɛ tagama sen na et puis u bɛ bagabaga de dɛ ah commandant b'anw de fan fɛ juge b'anw de fan fɛ n'i y'anw janfa dɔrɔn n ka cɛ u b'i minɛ k'i datugu parce que an ye i t'an ka mobili la burusi kɔnɔ mɔgɔ t'o fɛ datuguli ko kuma faama ko kuma o t'o fɛ commandant ni yɛrɛ de ye mobili ninnu d'a ma k'an ka na mɔgɔw doni u ka taa c'est comme ça hein mɛri de ye mobili d'a ma k'an ka na mɔgɔw doni ne yɛrɛ min filɛ nin ye n b'a f'i ye n ko ne de tun bɛ mobilisation ɲɛfɛ ne de tun bɛ mobilisation ɲɛfɛ donc n bɛ a dɔn u bɛ min kɛ je connais rpm bɛ sonyɛni min kɛ wula kɔnɔ u t'a kɛ dugu kɔnɔ parce que wagati tɛmɛnen na n ye cɛman hubert kulubali ye fo an ka dugu la f'an ka gala sanfɛ ale a famana jangunde ma n b'a fɔ aw ye kabini je crois att ka deuxième tour wagati diptazi depite minnu votera a tun bɛ depiteya ɲini na an ka an ka cercle kɔnɔ a taara jangunde ani bi cɛ ne m'a ye o don na n y'a ye u ma taa foyi la bɛɛ ye sonyani kɔ u bɛ wale min kɛ burusi kɔnɔ n'aw b'o dɔn ville kɔnɔna ninnu walahi aw b'o sumaya parce que o mɔgɔw ville kɔnɔ mɔgɔ baden de bɛ yen min bɛ kɔlɔsili kɛ mais burusi kɔnɔ a y'a kɛ ala kama opposition mɔgɔw aw ka aw ka mɔgɔw yɛrɛkɛ fan bɛɛ u ka jɔ fan bɛɛ mais sonyɛni n b'a dɔn aw tɛ se ka sonyɛni in contrôler parce que u bɛ sonyɛni min kɛ mobiliw kɔnɔ n b'a fɔ u t'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ IBK ka mɔgɔw bɛ sonyani min kɛ mɔbiliw kɔnɔ u t'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ c'est pourquoi n b'a yɔrɔ dɔ fɔ arasa ne dara la ko jina don min nɔ a ye yɔrɔ dɔ fɔ ko 2013 IBK ma ganye sonyani de y'a ganye a y'o kuma fɔ dɔrɔn ne yɛrɛ dalen ne yɛlɛla de n ko mais cɛ kɛra jina ye parce que ne b'a dɔn 2013 IBK gagner anw fɛ yen cogo min na an y'a lagagner cogo min na ni anw y'a nin di IBK ka gagner cogo min na ne b'o dɔn awa partout c'était comme ça partout c'était comme ça a yɔrɔ dɔw bɛ yen mobili dɔw bɛ yen ni mɔgɔ bi naani de b'a kɔnɔ bilahi n'u taara vote u bɛ se ka vote IBK ye mɔgɔ bi wɔɔrɔ parce que a dɔw bɛ spécimen kɔlɛ ɲɔgɔn na fila k'a bɛɛ lavote k'a d'i ma e b'o kuru k'a bila yen i bɛ taa bureau de vote kɔnɔ i bɛ papiye min ta i t'o vote fewu i b'o kuru k'o don i kun minnu dir'i ma de i bɛ t'o bila a kɔnɔ e n'a lajɛ mɔgɔ kelen mana fila bila a kɔnɔ o ye joli ye o ye joli ye donc n b'u ka sonyani cogo dɔn jɛma serikili kɔnɔ jɛma serikili kɔnɔ URD mɔgɔw jɛma sɛrikili kɔnɔ a y'a hakili to n ka nin kuma la opposition mɔgɔw c'est-à-dire aw ka aw ka mɔgɔw bila u ka sivili kɛ très bien bilahi u bɛ sonyani min kɛ dɔɔnin tɛ mais eh, mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ min bɛ kana u ɲɛ t'o de la voilà min bɛ kana u ɲɛ t'o la mais IBK fɛn fila de bɛ k'i makɔnɔ fɛn fila dɔrɔn k'i kuru k'i siri ka bɔrɔ k'i kunna ka taa n'i ye CPI la o y'i ka sansi ye sansi ɲɛnama ɲɛnama pour que ka CPI sɔrɔ o y'i ka sansi ɲɛnama ye ni ala b'e fɛ o y'i ka sansi ye sinon k'i wulu kunci walahi o de bɛ ka sigi k'i kɔnɔ foyi tɛ k'i kɔnɔ maliyɛn kumunen de kɔrɔ cogo min na sadiri karimu kɔni mana sɔrɔ tɛgɛ la bilahi u b'a ɲɛnama jeni ka esansi bɔn a kan walahi walahi walahi i b'a dɔn bube ninnu kɔni tɛ n'i y'a kɛ ne ye maliyɛn aw mana bube sɔrɔ katap mana wuli don o don aw mana bube kɔni sɔrɔ a y'a ka kurusi bɔ k'a lasigi i komi a bilakorolama u y'a lasigi k'a boloko cogo min na k'a lasigi ka sag'a la k'a boloko kura ye ne b'o de ɲin'aw fɛ maliyɛnw mais température bɛ ka monter trop température bɛ ka monter mais vidéo in kɔni a y'a kɛ ala kama aw ka vidéo in partager yɔrɔ dɔw b'a la olu nafa ka bon élection in kan pour que mɔgɔw k'o sɔrɔ a y'o yɔrɔ partager kosɛbɛ donc nin kɔni de kun bɛ ne fɛ k'a fɔ fɔlɔ n y'o de fɔ ni n tɛ baara kɛ don o don ne bɛ video kɛ n tɛ baara kɛ don o don ne bɛ video kɛ awa nin ko ye an b'a la de fo k'an yɛrɛ faga yɔrɔ min fo soit an ka sa ou bien soit ka taa IBK faga an b'o la awa a mana gɛlɛya n ye n kali masa rahman na an bɛ jigin mali kɔnɔ inshallahu an y'a ɲini ala fɛ inshallah n'an bɛ sa an bɛ taa sa mali la an bɛ taa an ka pays défendre ni ala sɔnna a ma an perennen don walahi ka taa nin di walahi c'est-à-dire ni halalaw dɔ ma na an kunna ala tɛ se ka hinɛ i la fewu hali dutigi hali du a fɔra ko hali du ni ɲamɔgɔden de bɛ ka du mara a du tɛ basigi abada awa i mana kɛ ɲamɔgɔden ye n'i sabalila i bɛ sa a tɛ don i tulo la mais i mana kɛ ɲamɔgɔden ye i t'a fɛ ka min mɛn n'i yadara o de bɛ don i tulo la IBK n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ aw ko arasa ye kayikaw de nana mais IBK n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ sɔrɔla yiri kɔnɔ a bɛɛ tɛ a si tɛ halala ye dɔ sɔrɔla yiri kɔnɔ dɔ sɔrɔla karekun na dɔ sɔrɔla mobili jukɔrɔ mɔgɔ dɔw i ko destini ni mandela ninnu donc ce n'est même pas la peine donc min kɔni tun b'anw fɛ k'a fɔ o de tun ye nin ye jama an ka foli bɛ ka taa aw ma halisa an ka foli bɛ ka taa aw ma surtout faransikaw can na aw wulilen don aw wulilen don ka jɔ aw wulilen don ka jɔ an ka foli belebeleba b'aw ye ni ala sɔnna bɔli tɛ kɛ ne kɔ tuguni n y'a ɲini masa fɛ bɔli fɛn fɛn bɛ kɛ faransi an bɛ yen inshallah nin de tun bɛ n fɛ k'a fɔ aw salamu aleykum k'an bɛn wagati wɛrɛ